nwere ike ịgwa m otu o si otu unu si gaa n'ụlọ ikpe mgbe unu gara n'ụlọ ikpe ahụ otu o si gaa well um, ihe menụ bụ um, nke izizi bụ uh, for the first time kemgbe uh, ihe a na-akpọ rendition extraordinary rendition Nigerian government kọmiti na Kenya wee dunata nwa amadi Nnamdi Kanu Naijiria kemgbe ihe ahụ mere na 29th of June that 21st October bụ the first time mgbe izuzu ụwa niile na-ahụ ya anya nke izuzu ha kpọpụtara ya court oge a ha mere na nzuzo nke e mere ya n'ife onye ọwụna ahụ ya ndị sọpọta ya ahụ ya so ndị na-eche na enwe ihe ọzọ ha na-eche ihe niile a ha na-eche mpụta ọ pụtara na court emechigo ụmụ echiche niile anwa so aga m asị na nke ahụ bụ achievement um, for Nigerian government maka na ọ bụrụ na akpọtarọ ya court nyaa amarọ m ife ka-eme maka na ị ma na ọ bụ o nwere ihe a ndị bekee na-akpọ popularity and ị ma na a lot of people e believe na e nwere ihe ọjọọ o mee a lot of people believe na ihe o ji aga through ihe ọ na-aga through because na ọ bụ onye Igbo onye Igbo meghezie ọnụ kwuo okwu na Naịjirịa sị na obi adịrọ ya mma na eke ya si wee chọọ ka e si wee mee ihe ọ dịzie ka e nwere njọ ogbugbu o merụ mana ndị ọzọ kwuo ya ọ dịka eh, a gbaa fa nkịtị ma ndị bu egbe ma ndị bu mma ma ndị bu bọmbụ a gbaa fa nkịtị na-achụgharị onye eburọ egbe na mma na bọmbụ so ọ bụrọ sọsọ ife ndị Igbo onye ọbụla bụ believe na justice aman like ihe a na-eput maazị Nnamdi Kanu through so ọbịbịa ọ bịa nyanwa savekwa Nigerian government from a lot of headache ọ bụrụ na ọ bịarọ amarọ m ụdị ọgba aghara a ka-enwe maka na o nwere agba nwere ihe ọkpụrụkpụ ọ gwara unu abụghị ihe gbasara ikpe maka m ma ị ma-ekwu maka nke gbasara ikpe ka ọ pụtara n'ụlọ ikpe anwa ka unu fụrụ ụnyaahụ nwere okwu ọ gwara unu okwu ọ gwara anyị ọ na-agwakwa anyị gboo gboo bụ na obi siri ya ike na obi kara ya na ụjọ anọrọ ya n'arụ na enwerọ ka ọ bụrụ na ọ ga-edunye ya na nga edunye ya na nga edunye ya na nga eruo ogo wee were ya na ọ bụ ife o kwuru ọ ma kwugharịa ma ọ echiche ya o chegharịa Um, ihe a na-akpọ self determination bụ right onye ọbụla nwere a mụpụtara mmadụ n'ụwa o nweke iwu naijiria kwuru ya ndị bụ um, e mee research jee na iwu naijiria ebe a na-akpọ cap a9 article 2 a ga-ahụ ya and ọ nọkwa na nigerian constitution na onye ọbụla nwee freedom of expression and freedom to hold political opinion so ọ ihe maazị nnamdị kanu na-eme so em, ụdọ ada akpụ enyi enyi ada emekwana nkụja ọ ihe nọ na ya so o kwere kwesie ike obi kara ya na ihe ọ na-eme abụrọ ife iwu dagidere na ihe ọ na-eme bụ ihe iwu mere allow ọzọ bụ na Eh, enwere ebubo ọhụrụ gọọmenti naijiria wụkwasịrị ya n'isi hmm. nke ọ zakwana n'ụlọ ikpe eh, ọ zara na ọ bụghị eziokwu na ya anabataghị ya na ọ bụghị eziokwu na o mere ihe anwa a sị na o mere kedu otu unu si fụ ya bụ ebubo nakwa otu o si emetụta ikpe a a na-ekpe Mm, e nwere ihe ndị lọya na-akpọ subjudice ya bụ um, if- ife ọbụla itinyegoro n'ụlọ ikpe ehe, ị ga-enwe okwu ị ga-ekwu n'onu ya n'enu ya ị dị careful ka ọ rapụ ịbụ na ị preemptụrụ the judge ya bụ ikpe the judge chọrọ ikpe ị bịazie kpee ya na media eh, mana ife nọ na ya bụ na anyị nwa etakego position na ụmụ ebubo ndị nke e boro ya ma ndị nke ochie na ụmụ ebubo anwa erijurọ afọ and erijurọ afọ anwa bụ edego ya n'ife a na-akpọ preliminary objection wee tinye before the judge mana nke ọzọ ka mkpa rinne bụ ife extraordinary rendition a ị ma na onye ọbụla a sị na o mere ife ọjọọ eh, emekata mekata mekata ọ bụrụ na onye anwa gbara ọsọ gbapụ n'obodo ya onye ọbụla ma ihe Nnamdi Kanu ji wee gbaa ọsọ gbapụ na Nigeria because the entire Federation of Nigeria constituted imminent and present gen- danger to him issuing from ihe a melụ 2017 na septemba n'isiama afaraukwu ibeku ejere ka agbagbuo ya agbagbuo ọ wụ osisi ka a ya-asị na a ya-egbu ọ kwụrụ ofu ebe mgbagbu anwa ejere ịgbagbu ya to the glory of elohim ya nwa gbapụ from mgbagbu anwa and ọ bụ na fa nwetakwara ya na naijiria any part fa nwetara ya a nwere ike gbagbuo ya so ebe ọ bụ na o mego escape onye ọbụla mere escape enwe na certain rights ị gaghị onye ọbụla mere escape ị gaba ị ma abịazi bagide ya n'obodo ahụ ị fụrụ ya o mere escape enwere ife ị ga-emenata omenala ị ga-emezu n'iwu tụrụ- tutu gị akpọrọ ya mana nigerian gọọmenti emerọ ya even though na nigerian gọọmenti nwekwara ụdị iwu anwa melụnụ amerịka ji wee chọọ ịbịa duru abba kyari ka o jezie azịza na ife ọjọọ ndị amerịka sị na o me na amerịka ndị amerịka even though na ha dị bigger than Nigeria ha chọ ị rendition anybody na Nigeria ha ga-emenwu ya mana ha bịa sọpụrụ Nigeria sọpụrụ iwu Nigeria wee jee faịlụ akwụkwọ ka e nye fa approval onye na-enye approval ahụ bụ federal high court otu ahụ ka o si dị na Kenya so Nigerian gọọmenti kwesịrị ịga through that process mana ha emerọ ya ha jee magburu ya mmagburu mmagbu a ha magbuoro ya edefitgo jurisdiction iwu kwuru na onye i si otu ahụ kpụrụ ị ma ntraịnwuzi ya ihe ị ga-eme bụ na ị ga-akpọghachi ya ebe ahụ i si wee kpụrụ ya ma ọ kpọghachi ya ebe ife ndị bekee na-akpọ his habitual place of domicile or principal place of residence which in this case bụ Britain ị kpọchi ya wee faịlụzie akwụkwọ na kọt wee kụtụrụ gọọmenti ahụ aka sị onye anụnwa anyị chọrọ ya n'obodo anyị e wee welu nkụtụ aka anwa na request anwa ị make wee jekwu a high court judge e jekwuzie ya nee ya anya nee ma ọ bụ request ziri ezi o zie ezie ha dunye gị ya ọ ga-ezi ezi ha ma ndunye gị ya so ọ nke anwa bụ ebe m ga-asị na ndị na-ama njakịrị sị na ihe enwe na keled onye ọbụla ị kpọlụ n'ike i luzgo your right to try that person or to prosecute that person in court based on na mkpụrụ ike anwa ị kpọrọ ya ikpe Nnamdi Kanu n'ihu ọkaiwu Binta Nyako e wezugara ya na ọ ga-abụzi ụbọchị iri nke ọnwa nọvemba ka unu ga-alaghachi ụlọikpe eh, kedu ihe ị na-ele anya ga-eme ụbọchị ahụ kedu ọ bụ unu nwa ka ọ dịziele ikwuzi ebe ọ kwa ugbu a ka gọọmenti kwuchagwo nke ha i kwutere ya ah, i kwutechara ya ka m kọwaa nya ọfụma ihe ga-eme bụ ihe a na-akpọ motion hearing

ka ha were respọndụ ka ha wee zaa azịza na ihe nke anyị nwa tinye ehe mana agbanyerọ ya e nwere ikpe ọzọ o nwere ikpe nke bụ bidoro n'isi o nwere n'Abia steeti high court nke ahụ bụ sekọnd nọvemba sekọnd ehe yes maka nke sekọnd nọvemba anwa ọ dịkwa likely na ọ ga-abụkwa motion o nwere ike bụrụ um, ụbọchị anwa ikpe anwa kperuo ya n'isi maka na ndị gọọmenti tinyere moshọn na nke ahụ sị ka e nyekwe ha taịm ka ha zaa azịza ife m tinyere na kọt ehe so o ruo sekọnd nọvemba anwa jọji ekwuzie ma a ga-enye ha taịm ma a ga-asị ha na taịm ha agago ọ ka ọ ga-esi wee dị and n'ikpe niile a ga-ekpe sekọnd nọvemba na 10 nọvemba ọ rịkwayara eh, ịkpọtaba na maazị Nnamdi Kanu court maka ọ bụghị ikpe na ọ bụ ige ntị ihe gọọmenti nwere ike ikwu eh. maka azịza ajụjụ unu jụrụ ha ka ha nwee ohere wee zaa ya eh, eh, ọzọ bụ tupu unu gawa ụlọ ikpe um, mgbe anyị bịara mkparịta ụka na ndị nta akụkọ mere unu kwuru na gọọmenti Naịjirịa na-akọwa na ha emechagwo nyocha niile ha ga-eme gbasara ikpe Nnamdi Kanu ma ọ gbasara ebubo a na-ebo Nnamdi Kanu ị ga-akọwanwu ihe ọ pụtara na ha emechagwo nyocha niile ha na-eme yeah m ga-akọwanwu maka na ọ certain Saturday I think ọ 27 July eh, mụ na ya nọ ụbọchị a jụrụ ya ajụjụ ife ndị bekee na-akpọ interrogation eh, mana i kwuo interrogation ndị DSS na ọ bụrọ ife ọ bụ na interview ụbọchị anwa ka e mechiri ajụjụ anwa ya bụ ihe ndị a na-akpọ investigation so ha jụchaa nya o welu mee exercise right ya to remain silent so na ọ ga-azasị na ọ ma nzazi anyị mụwa bụ lawyer with lawyer ọzọkwa mụ na ya anyị wee gaa a na-akpọ Habila wee mechie okwu wee mechie ife a na-akpọ investigation fa wee weta akwụkwọ dee na emechiena investigation maazị asign ya mụnwa asign ya ehe so m na-ekwu from personal knowledge of ihe menụ and then ihe ndị gọọmenti file na court kịta na amended charges ha na ihe ha mekwa ihe a na-akpọ affidavit of completion of investigation so ihe o gosiri bụ e nwerọ onye ga-abịa na-asị na a ka na-eme investigation emechago ife a nọzi bụ eh, post investigation eh, proceedings so ọ ya bụ ihe nọ na ya ma ihe m ji jụọ ajụjụ a bụ maka a sị na emechagwo nyocha ma wetago ebubo ọhụrụ ihe uche m bụ na ọ pụtazi na enweghịzi ebubo ọzọ e nwere ike sikwa na enu ma ọ bụ ana wepụtakwa sị na e nwe ebubo ọzọ a na-ebo o kwesịrị ịdị nwa Chineke i kwutere ya mana obodo a ọ da adịcha otu ahụ o nwere ike e jegide jegide jegide 2-3 months from now ha sikwa na ha chọrọ ime amended charges i nee anya from 2015 fa kpụpụtara Nnamdi Kanu court if I'm not mistaken fa emego amend charges ha more than five or six times ịghọtago ehe so ngwa neenụ oge ha kpụnatara ya n'ike na Naịjirịa na June 29 June or 27 June ha kpụnata ya n'ike 29 ka ha kpụpụtara ya court ụbọchị ndị mmadụ matasị mana ọ 27 ka ha dunatara ya 27 June okay oge anwa from that time to ikpe e kpe ụnyaa eh, or court a bịalụ ụnyaa ọ kwa o ruona four months or so fa emerọ amendment ife fa ji akpụghalị ya kemgbe bụ four charges dịbụ mbụ as of 2018 mana o luzie ụnyaa fa tinyekwuo ịtọ four months ka o teki ha ee eh, ya e mezie ya asaa eh, why ha emeghị ya na July August September bachela October end of October wee mee ya eh? ee ọ bụrụ ebe m si wee bido practice law na America enwerọ judge ga-ekwe ka ime ihe a na-akpọ ya bụ ambush or imove goal post emee emee gị ebidokwe n'isi maka anytime ị mere amended charges ebidokwe n'isi ọkwa ịghọta so o kwesịrọ m kwụsị na m bụrụ ọk- m kwụsị ịbụ ọkaiwu ọ bụrụ bbc igbo m abịa lụba ọrụ mana ife dị na ya bụ as ọkaiwu as a lawyer enwere m implicit absolute confidence in the judiciary and o mere include justice Binta Nyako to render justice Ee, ọzọ bụ ị nwere ike gụpụtara anyị ebubo ọhụrụ a a wụkwasara ya n'isi
well um, ihe m ga-akọdebe bụ ndị nke mbụ na ya ụnụ manụ ya nụ ehe nke fa si na ọ radio transmitter nke anwa bụ ofu nke ọzọ ha si na ọ kpọrọ president Nigeria iyi ee mana inekwa anya onye kpọrọ iyi si na ịkpọrọ ya iyi na o mebiri reputation ya ụbọchị a ga-ekpere ikpe na ịkpọrọ ya iyi ọ ga-abịa na court bịa mepee ọnụ testify ya Ee, mana president Nigeria ọ ya-abịanwu court I leave that the answer to the general public of ndị na-ege ihe m na-ekwu so ka ọkụkụ na wee na-afụkwa nke ịtọ bụrụ eh, treasonable felony na o mere radio broadcast na London fa monitor n'Enugu wee sị na ndị Igbo na ndị South South na ndị Idoma na ndị ndị a ndị a ndị a Kogi ga-secede secession abụrọ an offense written down in any law in Nigeria enwerọ ebe ọ nọ at all and section 36 subsection 12 of Nigerian constitution kwuru aman try somebody for offense adịrọ written down in any law so amarọ m ka fa ji wee ebe fa si wee were nke anwa bịa tinye knowing that na fa aman succeed ee eh, then nke ịnọ bụzi na terrorism asịkwa ọ sịrọ na ọ nọ na London tie order ka eme sit at home a nọ sit at home na ọ nọrọ London tie order sị gbue mmadụ egbue mmadụ and ebe niile fa na-amonitor ife a bụ Enugu ị bịazie gị na-ajụ ajụ kee ife ọ na-eme na Abuja enwere ife ndị lawyers na-akpọ territorial jurisdiction nke anwa bụ another thing altogether anyị na-eje n'ubi ji ana-aka we cross that bridge when we get to it because ị nee anya nechaa the charges anya ma ndị ochie ma ndị ọfụ onye ọbụla nere anya ị ga-abụgodu lawyer ga-asị aa ọ bụrọ na Abuja ka a mọnịtọrọ ife a n'Enugwu ka a mọnịtọrọ ya and ọ na London ka ọ nọ wee kwuo kwuo okwu anụnwa so ị daghị eje na London jee tra w- complain to British gọọmenti na ọ bụ na British gọọmenti tụlere na ihe ọ na-eme bụ ife iwu iwu na ọ dara iwu ha mechie redio ha ka emechigo redio Biafra instead ha gwara ga-emechi redio Biafra ndị Brite- British gọọmenti apụta kwuo nya hoo ha sị na onye ọbụla bụ member of IPOB bụ a persecuted person na onye a tinye asylum ya protection na Britain na a ga-enye ya so na monitor n'Enugu anyị nọrọ Abuja na-ele n'anya ife nwa monitor n'Enugu ka anyị marụ ka ọ ga-esi wee jee eh, ha na Abuja ebe a o nwere mgbe na-adịghị anya i dele akw- i dele ozi na Twitter sị na ndị ị na-anọchite anya ha eh, na ha na aghọtara m ihe ị na-ekwu emechazi chọpụta emechaa m e- edere m ya bịakwa de E, very so- in few days m dekwe na achọpụtago ndị na-eme ya na ndị a na-eme ya ha ma onwe ha ha abụrọ ndị IPOB ma ọ bụ ndị sị na ha bụ supporter Nnamdi Kanu ịghọtago Ehe, enwekwa press release eh, my colleague make few days ago you know, i nyonye anya n'akpa i wee fụ na ebe ife a si abịa ọ bụrọdụ ọ bụrọ that is uh, ndị a bụ ndị ndị ewishirọ Nnamdi Kanu well and ha feel na ọ through aka ndị ọkaiwu na-erepresent ya ka ha ga-esi wee wegara ya aja na garị mana ha succeed mana ha pụtara na-ekwu oge a ha na-eme na ha bụ ndị anyị nwa na-erepresent ịghọtago abịazie nyoba anya wee fụzie na fa abụrọ ehe ọ onye gbuo onye agbuo okpobu n'ime ọfịa pụta ọ sị onye gburu ehe ọ ndị enemy simple achọrọ m ịjụ ma ihe anyị nụrụ mere ka obi daa gị mba eh, dịka otu ị na-agba mbọ agbasi mbọ ike ọ bịa dịka ndị ị na-anọchite anya ha bụ ndị bịa na-abịa eme akpa ụdị agwa mba ọ bụ na o mee ka e kwere ife m na-eme n'ụ- na Abia steeti ọ gbara m ume ọ gbara m ume maka na ị fụ ebe nwata na-ebe akwa na-atụ aka nne ya ga-anọ ya nna ya anọrọ ya enwee interview m nye ndị Sun m wee gwa ndị Sun sị na m chọpụtara na ihe ihe ahụ ji wee mee ha feel na m dị competent and na m dị effective n'ihe m na-eme emelụ Nnamdi Kanu so ha chọọ ka ha kụjisie m ụkwụ na aka not physically ya ka ha medaa m obi obi m nazie enu m wee jebezie abia steeti wee na-etizi mmanwụ ebe anwa wee bringzi action aha m bring so e nwezi onye obi na-agbawa ya gbawa anya because right Nnamdi Kanu abụrọ ife ị ga-anọ somewhere na-edictateru lọya otu ọ ga-esi wee pursue ya ọ training m nwee my duty is to him 100% my ethical duties bụ to defend him zealously and to the best of my skill. So anybody bịara ime interfere with that is only strengthening me, not weakening me. Eh, ajụjụ m chọbula ịjụ bụ ka ị kọtụla anyị otu njem si aga n'ụmụahịa ahụ maka ama m na o nwego i jego ugboro ole ole ma ole o nwee mgbe ị ga-eje a sị na ndị kwesịrị ịbịa zalụ gọọmenti ọnụ na ha abịaghị ee kedụ otu o si aga well um, aga m asị m sị na ọ na-aga ọfụma dịka e nwere ife m wingo ife meenụ bụ na mgbe m faịlịrị ya afụ m na ịsavụ akwụkwọ ga-esiri m ike so m agwa jọji through application sị ya ka e mere m ya ka o gbuolu m nkenke maka na fundamental rights lawsuit bụ ife ndị lọya na-akpọ sui generis a na-etriti ya special eh? so jọji wee nye m ọda sị m savụọ ha by alternative means na ụmụahịa ebe anwa ọfisis ha m savụọ ha ehe DSS azago ha na onwe ha zakwa late mana late nke nwa nke ha adịghị too much ee federal gọọmenti na attorney general late lateness nke ha ọ- ọ- ọ rị ahwa ma ọ rụ ndị Owere o rika so ha wee tinye akwụkwọ wee na-ayọ jọji ka e nye ha time na ka ha mee ihe ha ha kpọrọ ya assembling facts to defend the suit Ehe, so anyị ruo second november m ruo m- judge nye ha time ma ọ ga-enye ha time o nye ha time fa faịlụ anyị ha na faịlụ jọji sị ha na ha taịm ha agago ekpebezie ikpe na nke m faịlụ ehe but ị ma lọya ọbụla ji ikpe ga kọt ada aga ka o wee bụ na ọ gara ọ na-aga with the expectation that he will prevail and that's my intention so i am putting all i have behind it and m na-ayọ ndị be anyị onye ọbụla na-ewish Nnamdi Kanu well na-adrọ happy with ihe e mere na bie na septemba 2017 n'Afaraukwu Ibeku ụmụahịa indirectly that led to the death of both of his parents onye eze and death of 28 persons and more onye ọbụla na-adịrọ happy with that and na-adịrọ happy otu o si esikwe si na naijiria and the same nigerian gọọmenti chọrọ ije kaba gbuo onye sikwa na naijiria chụrụ ya ọsọ ruo kenya jidie fa jidie buru ya fa enyerọ ya i- right ya ife ife otosi etosi inye ya na under kenyan law mee ihe onye ọbụla nechara ihe a anya sị na ọ dịrọ mma kwesịrị ịna-enye moral support

nọ eh, m ga-achọ ka anyị pịachikọọ ya mana tupu anyị eje m ga-achọ inete eh, olileanya gị eh, i kwugokwa ya maka otu nke na- nke na-aga n'ihu na ụmụahịa nke a na-aga n'ihu na Abuja kedu olileanya unu eh, ma eme agacha nke ụbọchị iri nke ọnwa nọvemba eh, ikpe na-aga n'ihu kedu olileanya unu ọkachasị otu unu nweziri onye ọkaiwu ọzọ si mba ofesi bụ Bruce Fein bịa sonyekwa unu kedu olileanya unu nwee maka ikpe a well ị ma na in 1984 Nigeria ihe fa fa mee Nnamdi Kanu abụrọ mmega mbụ Hmm? Ehe, 1984 fa chọrọ ime Umaru Dikko e jide fa nke a bụ na ha tinyedi ya na crate ka nwa oke ka fa tụtụrụ ya secretly bunata ya Nigeria e jide fa oge e jidere fa gịnị mee Britain cut diplomatic relations with Nigeria for two years enwere ndị fa jide dị 17 iri na asaa out of that 17 fa tụọ mmadụ ịnọ nga 6 years to 8 years hard labor in uk e wee deport ba onye ọbụla ọ gbasa the nigerian embassy staff nọ na uk deportsịa fa the, the ambassador was nearly arrested that is the high commissioner the aircraft e seizili ya so too many bad things happen and the world community condemn ife menụ mana Umaru Dikko abụrọkwa citizen Nnamdi Kanu bụ citizen so ị ga-eme expect na ka o si na-adị mgbe ọbụla Britain ga-react to ihe a and international community Britain react international community abackịa ha hmm? ka anyị na-egirigodi ya here a na-egirikwa ya na Bri- na briten na-egiri ya na kenya ọkwa ị ma na a gbara akwụkwọ na kenya ndị briten na-egiri enwere lọya dị ya a very big law firm so ihe a abụrọ obere ife Ehe, so anyị dị hopeful that in the end nnamdi kanu will prevail just like Umaru Dikko prevailed in 1984. okwu Britain a mere m lota na um, mgbe mgbe e jidere ya ọhụrụ ọhụrụ ndị Britain mgbe anyị na-emekwa mkparịta ụka anyị kwukwara okwu maka enyemaka mba Britain na-enye mgbe anwa anyị na-akọwa na ha na-asị na ha na-abịa mana ha abịabeghị na ha na-achọ ịbịa emecha ha emechazịa bịa ha agabeghị DSS mana order a nụnwa ehe judge nyelụ nya by interpretation o metụtara ha maka judge si na ndị na-abụrọ lawyer ya enwego right ịfụ ya ee and n'ụtụtụ a mụ na ndị ndị high commission kpakọrịtara nkata m sị ha si na ha chọrọ ije m sị ha weta aha ndị ga-eje ọ bụ the consul ọ bụ the high commissioner ka m submitie ya and ha bịara court nyaa as observers ehe so ị ma na enwere certain

ịhụ onye bụ their citizen mana ị ma na ọ bụ na mmadụ nwere good intention enwere ife dị wrong ị sị eh, eh, consul or a staff of British High Commission ka o jee nete Nnamdi Kanu for few minutes enwekwanụ ife dị wrong with that mana ị fụgoro otu esi eme ife ọ dịzie ka enwe mm, ihe a nwezi ihe ọzọ dị na ya Ehe, so adị m happy oge m hụrụ ha nyaahụ na adịkwanụ m happy with order judge nyere so anyị tinyezie akwụkwọ anyị malụzienu ma ndị a ọ ga-emekwa obey ya ndị DSS ha ga-emekwa obey that order maka ihe ihe iwu a- ihe iwu o nyere pụtazi bụ na onye ọbụla chọrọ ịga onye ọ sọ ya bụ na onye a weta afa ya unu were ndị ha n'afọ a na onye a- na onye a enwego ohere ịga ekwesịrị inye onye onye ahụ ohere ka ọ fụ ya ma ngịnwa sef Chiagozie emega eweta afa gị m etinye mana fa nwee ike eh, fa- fa- eh, fa fụ BBC fa ga- fa ga- eghere- fa ga-ere- fa ga-erespect ya nnọọ o mana aba nwee ike si na ị na-eje ka i mee nya interview so i tinye afa gị si na ị bụ a concerned citizen concerned supporter na iji iji iji ije fụ ya ka ị gbaa nya ume Oh, ị dị qualified. Ọ ihe judge kwuru nyaa. Eh, fa mee ya approve i jee fụ ya. Mana fa ama nkwekwe ibu camera baa ebe anwa.
Eh. biko anyị anyị na-apịachikọzi mana enwee ndụmọdụ ị chọrọ inye ndị Igbo ndị na-ege anyị ntị enye ya ka m jizi ya pịachikọ Well, ife m na-agwa ndị Igbo na ndị na-anụ Igbo bụ obi sie unu ike. Eh? Em, enwe onye nwa sị ụmụ m eh, nweenụ ndidi ife dị ọkụ ga-ajụ oyi Eh, then agwọ si n'ọnụ wee rịpụta na-akpọrọ ụmụ ya ọ mụrụ ọfụụ sị ha ka ha rịpụta nyala anwụ ụmụ ya na- na-atụ egwu ọ sị ba ka unu atụla egwu ndị a sị a na-atụ ụjọ na ha ya ata na ha ya ata mmadụ na ha ya ata mmadụ ụnụnwa ụmụ ya wee obi wee kaa ha wee ha wee si wee n'ọnụ wee rịpụta so um, ife nọ na ya bụ na um, eh, ọ dịgo ka ọ ya adị ehe mana ama nji maka mgbagbu ghara ọgụ Em, otu anụnwa anyị bụ mmadụ anyị agba mgba mmadụ mmadụ na-esi mmụọ mmụọ enwere issues nọ na Naịjirịa na maazị Nnamdi Kanu wụ part of the solution he is not part of the problem ọ na-eme offer a solution he is offering a solution dị legal and universal

so onye ọbụla wụ nwa igbo ma onye ọbụla na-anụ igbo onye ọbụla na-anụ ihe m na-ekwu ekwesịrị ịkwado ya enwere ife o me solution ka ọ na-eme offer onye na-eme offer solution a na-egbu ya egbu onye na-eme offer solution a ga-akpọketa ya nso jụọ nya sị ya biko ekene ka ngị bịa nso gwakene anyị ka ka anyị ga-esi wee mee ihe referendum a ka ọ rapụ ịwa isi ka ọ rapụ ịwa eh, eh, eh, dinta isi wa onye nke isi ọ kwa anyị emego ya mbụ enwe ike gbakwasị ụkwụ nga ahụ enwe oge e mere referendum 1961 mmadụ ọ nwụrụ mmadụ anwụrọ emesịa nya Western Cameroon bụbu part of Nigeria jee bụrụ part of Cameroon the former Sardauna province of Cameroon abụrụzie part of Nigeria in 1963 two years later Nigeria mee ihe a na-akpọ internal referendum ka nwa anọkata akpọkwa ya plebiscite otu ka esi wee create a fourth region bụ Midwest region enwere onye gara nga enwere onye agbara egbe enwere onye mee python dance kee ka nke a si wee dị iche Eh? so biko ana m agba onye ọbụla ume ị malụ nga ị kwụ kwụsie ike ị malụ ka i ji ji jisie ike amana jijiji enwere ife dị wrong nwa amadi a na-akpụalị me ọ needi support ụnụ ndewonu thank you daalụ daalụ maka ịnabata anyị ekene gị thank you thank you very much